ehe ụmụnne m ee dịka anyị na-ekwu na m na the other video before the YouTube cut am out or wee interrupted eh, eh, I don't know ama m ihe menụ na ọ bụ a- aka m metụrụ somewhere na my recording na or something so then eh, iji gaa n'iru aga m eweta okwu a ọfụma na njedebe ee eh, just ee eh, ị gaa ịwọchịsịa vidio a ịchọkwazịa ịwọchị ya nke mbụ iwu ịwọchịkwazị ya nke ịbụọ ị na-efolo m ọp ehe ọ ga-enyekwa n'aka ehe o nwee nke m fụrụ ngịnwa na-ekwu m efolokwa ọp ana m efolo o kwesịrị ka anyị si etu a na information bụkwanụ eh, knowledge even wisdom information is very important now wee bụrụ na ihe m ji wee na-ekwu bụ m ji nọ m kpụ n'ọnụ mgbe a before the video cut m out bụ na ihe banyere ebe ọ bụ na ị ma na anyị nọ n'agha na Biafra and Nigeria war eh, eh, eh, has not has has never ended it has not been ended mm-hmm. o bibeghị anyị ka nọ n'agha so then ebe ọ bụ na ị ma na anyị nọ n'agha ehe malụkwanụ na anyị ga-anọ n'agha until anyị enwee mmeri ehe mana o nwe ihe e me ka anyị nwee udo with ndị our oppressors ndị na-akpagide anyị chọrọ ịkpagide anyị chọrọ ịzọgbu anyị chọrọ ịconquer anyị ehe ndị a na-ekwu okwu ya bụ ndị fulani ehe ndị arab fulanis eh, along with the eh, northern leaders na ọtụtụ n'ime ha ọ maka mmanụ ka onye ọbụla ji wee ha ji wee nwee ike ịbịa together if not kịta enwee differences dị iche iche na north enwee division div- division dị iche iche even many of them achọpụtago na ndị fulani abụrọ ya na nghọrị ka a na-aghọrị ha na ha ha ekwu ha eziokwu ekwu eziokwu ehe so enwego ọgba aghara ebe dị iche iche mana at the same time o lukwa ha na mmanụ ndị south ha niile abịa together ehe so now we still see them as eh, ha niile together ehe at least 60 percent together or 70 percent together so na o nwe ka agha agha na-ekwu okwu ya na-ebu ndị igbo ma a na-ebu ndị south southerners eh, ọ ndị Fula- ọ fulani bụ the leaders of the war so na agha anyị na-ekwu okwu ya kịta nụ a bụ agha dịbu n'ehi oge so anyị ga-adịzi na nkwadebe ehe ihe a na-akpọ mmadụ ịdị nkwadebe mụ na ị manụ na king kwesịrị ịdị prepared for war for the worst and hope for the best a king and on ndị Igbo bụ a nation of priesthood anyị nwa bụ agbụrụ ndị eze bụ ndị ma ihe a na-akpọ ọchịchị ya bụ e nye ọchịchị ha achịa nke ọma mana ọ bụghị na Nigeria as a nation of priesthood I am, I am, we are non-politicians. Ọ ndị a- ọ nya ka m ji sị unu ihe banyere Moses ọ ndị nwe ndị kwesị ọ ọ our spirituality bụ na anyị ga ọ ụmụ Israel anyị ga-aga na line ndị nchụaja ndị eze mmụọ ka a na-akpọ ha mgbe gboo ndị nchụaja na ndị Levi ndị nya bụ ndị nze so ndị Nazarites so ihe niile a bụ connections anyị na ụmụ Israel anyị kwesịrị ka anyị connect ya with ụmụ Israel ụmụnne anyị worldwide ee nọ ihe anyị bụ ndị ọzọ ndị britain edisappoint ya na ndị rome edisappoint ya na europeans edisappoint and wee luo etu onwe dị ihe ha na ha mere mbụ ha nwee ike ime onwe ha ha gade wuru won just ka a bịa nye anyị nri ọnụ ekenyere anyị aka first aid ọ bụghị ịsupport anyị ka anyị merie na ọ france bụ ndị nyere anyị aka na during the war and israel kedu ndị uk kedu ndị ọzọ france na onwe ọkwa maka maka mmanụ benefits ha ga-enwe so ụmụnna ụma so ụmụnne anyị bụ Israel ọ ndị ga-abụ onye ga-enyere anyị aka eh, ụmụ Israel na-enyere ụmụ Israel aka we have to be who we are ọ ihe merie so na nke a a na ha ọ na ha esikwa kịta nke anyị chọọ ka anyị gwa ndị Igbo anyị ka anyị ghara imie ọ bụghị ọgụ anyị between ndị nigeria or between ndị fulani alone mba ka anyị hapụ nnọọ itu ọnụ ahụ maọbụ arrogancy ahụ n'ebe anyị nọ maọbụ pride mba anyị ga-eji nwayọọ ị ma na ọ na-adị ụmụnna anyị bụ ndị igbo ọsịịsọ mgbe niile we are so much always so much in a hurry too much in a hurry ọ bụghị etu chineke si chọọ anyị na-aga chukwu n'ihu thereby wee gbagbuo onwe anyị n'ọsọ ehe so mgbe ike gwụziri mgbe anyị ma na a yaha agba ọsọ na ọ bụrụ na mmiri ezoha ya ọsọ mmiri so na um, ihe m ji ekwuru okwu bụ na kee maka nni ọ na-abụ m cheta etu agụụ si dị during the war etu anyị si eri ngwere na-eri oke kee maka nni mụ na gị Nnamdi Kanu eh, group na ndị otu anyị dị iche iche kee maka nni storage eh, kedu our secret store house for food or source of food eh, ka anyị na-eme mkpọtụ with chen with anyị nwere AK47 ebe kedu ihe AK47 bụ anyị a na-eme mkpọtụ na anyị nwee few connections okay o nwee ndị anyị ya enye mineral resources ya bụ anyị ya aba into agreement anyị ebunye anyị egbe anyị ga-asọpụrụ anyị anyị nke a ka ị maka nri so ọ dị mma ka anyị nebanye anya n'ihe banyere food ihe oriri Israel chọọ ije ọgụ kịta nụnwa ha buru ụzọ planụ bịa planụ bịa planụ bịa bukọtaba nri bubaba na underground ụlọ ọbụla a na-arụ kwesịrị ka alụnye underground ee eh? ụlọ ọbụla and ekwesịrị ka enwee ebe a ya edesignate eh, ebe a ya ekewapụta lụọ ya underground na each steeti n'ala Igbo ọ bụrụ secret eh, ọ ihe kwesịrị ka enwee n'ime ndị IPOB ọ bụghị ịpụta kwuo ọtụtụ okwu ikwu ọtụtụ okwu bụ awareness ọ i create awareness ka people nụ ka onye ọbụla dị together ka a mara ihe na-eme mana o nwe ebe ọ ya bụrụ o nwe ọ bụghị ihe niile ka a ya ekwuchanụ n'okwu n'ụnụnụ na media na ọ bụghị ihe niile then anyị anọzi underground nụ anọrọ underground abanyebezie n'undercover nụ eh? dịka ihe afụ Nnamdi Kanu ha mebezi kịta adị happy n'ihe nna afụ ha na-eme eh? mgbe ị na-enwe eh, Eastern Security Forces ehe you take people unaware ehe and ejikwana okwu ọnụ nke ịtụ ọnụ wee bịa you take people unaware and then again eh, ndị niile ahụ nothing like Biafra you won't see Biafra ụmụazị bịa nọkati wee Biafran flag na-achọ onye police Nigeria ka ọ gbagbuo gị ka gị na ya segbu okwu kedu ihe ị na-ewere Biafran flag agagharị ee eh? ị bịa nọ na Nigeria amamihe ọ dị ya ya ị fụrụ ị pụta na main road major road nnọọ freeway ị fụ moto na-agba e, fiọm fiọm fiọm fiọm fiọm ị ya na-anya i tinye isi isi n'ime ihe so na na-anya onye chọọ onye o nwekwa onye na-anwụ na chukwu amaghị maka ya so nọọ onye chọrọ ịnwụrụ ga-anwụ onye chọrọ ịdịnị ga-adị ehe maka na the quest for immortality or the search for immortality dịrị mmadụ ọ dịrị mmadụ and we can find that maka na mmadụ kwesịrị ịdị ndụ ehe Israel chọọ ije ọgụ kịta nụnwa ma ọ bụ ọgụ na-abịa e- e- ha ma nkwe ka i gbuo more than 100 i- i gbuo 100 ha ya egbu 5000 or 3000 or 1000 of your own people eh? ị ma nkwezinị ka e gbuo unu nke anyị ka na-ekwu na egburu anyị 3 million na 60s gịnị wee mee ị na-achọ ka egbukwa mụ na gị ọzọ 3 million eh? ihere ahụ eme mụ na anyị na-ekwu na egburu anyị 3 million 4 million 4 million ọ defeat ka ọ bụ so kere amamihe kedu ihe anyị mụtara na nke kịta mụtara na past niile ahụ ihe mechara mgbe gara aga maka na ya bụ agha mụ na-afụ na ọ ka dị agha ọ na ebigo then eh, anyị wee chụrụ ego gbasasịa jekwa n'obodo niile a mana nọtụ na-achụ ego na-achụ o nweghị onye ma na agha ka na agha ka dị and na ọ ka ya-abịakwa Eh? ọ bụrụ na uche anyị dị ya na agha ebibeghị na anyị ma ihe anyị chọrọ na anyị ma na distin na o nweghị mgbe ka Nigeria bụrụ ofu mana o nweghị onye uche dị ya because in most cases ha akụzini history na schools ha akụzizini history Eh? so ọ nya bụ problem a lack of information and knowledge or ignorance ọ nya bụ ihe mere a na-achụ ego na-achụ ego na-enwe ego na-invest n'obodo ọzọ obodo dị iche iche Eh? ọ ebe a ọ ha ncha bụ nsogbu ahụ nọ na Eh? mụ na gị amazi na eh, ndị anyị na ha na-emekọ na ha ka na-ebu anyị agha until Buhari came back mụ na ụmụ agha ọ nụrụ agha o buru ka o wee chiata ọchịchị a ngwa n'ezie na ya nụrụ o buru agha ka o chiata because of agenda ha Islamization and uh, Fulanization this time ọ ihe ha bịara ihe a ụfọdụ senators anyị enyi na-abịara ibeche na ụfọdụ ama na poli- political correctness o nwere ụdị okwu ha na-abịa ekwu ị nọkata ị sị na Buhari na um, na ọ ihe ka- na ọ machahụ na ọ ghọtarọ na ọ dị inexperience this that about uh, and the, the, the nepotism asị asị he is well experienced ọ ma ihe ọ na-eme ha ma ihe ha na-eme Eh? ha ma ihe ha na-eme Eh? ọ plan to take over place their own men everywhere all into all the key strategic positions strategic positions ka m na-agwa gị you and I knew ee ọ taata ka anyị ma anyị ma they took over all for ị oppress ị suppress to fight against their opponents and then to fight Biafra second war mana Chineke nna wee tụgharịa ya ọ bụrụzia a war middle belt will have to fight against them a war the west Yorubas have to fight against them a war even all the countries in africa ma ghana ma Cotonou Togo ha niile will fight against them yes ihe a bụ a war the middle the the the the the the, the old eastern region niile will now fight together ọ nya mere chineke ji kwadofu ihe a Nnamdi Kanu ha mere establish ọ dịghị easy ị fụkwa how many all the

ọ eastern ọ east ka anyị bụ we are eastern ọ- ọ- ọ- anyị niile bụ easterners old eastern region so n'ime ihe niile ihe a na-ekwu okwu ya bụ anyị kwesịrị ka anyị na-adị nkwadebe mgbe niile nkwadebe mgbe niile na anyị amarọ mgbe onye nwe anyị ji abịa mgbe ọnwụ ji abịa anyị amarọ nkwadebe mgbe niile M- anyị amaghị mgbe agha ji abịa mgbe agha ya-eji bịa nke full blown war anyị amaghị because ndị anyị na ha na-emekọ ihe ka ihe bidogolo instigatiba a professor kwuru okwu the other day unu anụghị ya ọkwa eh, ango ango gịnị dị abdullahi ka ọ gịnị ma useless professors ha na-enwe E, pr- professor kwuru okwu na ndị igbo na ha na ndị igbo bụzi ndị boko haram na-egbusisi ndị north na east na this and that na group nwa kpọrọ onwe ha ipob na group a na ọ bụrụ na ndị igbo emeghị ihe a na ọ bụrụ na dị ndị ekweghị na ha ya the whole north eh, na ha ya edizikwu ya na ọ bụrụ na ka na ha na ha ya aga to the states mitie the stakeholders ndị Igbo wee gwa ha about ndị IPOB anụwa ihe niile a ha na-eme na ha na is enough na they won't take it anymore wee instigate ya ozugbo ozugbo n'ọzi ndị Igbo na-egbusisi ndị Hausa na-egbusisi ndị ihe niile a, ka ha wee bido wee gbube ndị Igbo na ihe a bụ a sign eh, na they can start anytime ibido they know how to what to do maka ị ma ndị be ha bụ ndị iti na ha ha aga school ọ religion ha ka ha na-ewere kụnye ha n'isi so ị sị ha na ha na ndị igbo na-egbu ụmụnne unu ma ọ bụ ndị igbo na-akparị mohammed ebido gbube ndị igbo na n'ugwu awụsa ọ the people anyị na ha na-emekọ ọ the people anyị na ha nọ so mụ na kwesịrị ka a mara ụdị ndị anyị na ha na-emekọ anyị niri ha okwu okwu ọnụ anyị nwere ike ibutere anyị ọgụ with them mgbe anyị adịghị nkwadebe o nwere ụdị okwu anyị kwesịrị na-ekwu ekwuo nke dị mma n'iru fa na ihe niile jezie n'azụ wee na-arụkasị ha etu esi eme ya etu esi eme ya so anyị kwesịrị ka anyị dịgodo dịba nkwadebe nkwadebe stọba nri Israel na-ebu ụzọ stọba their food stọba their food maka ọ bụghị mgbe agha mgbe agha a chọba nri mgbe agha a chọba ijeje kọọ ugbo mba a na-ebu ụzọ na-astọsi nri na-astọsi nri na-astọsi na locations dị iche iche na locations dị iche iche ịghọtago na-akwadobe akwadobe e nwee nri dị iche iche ndị tin food can food anyị bido na-import ya na-store tin food can food ma azụ dị na ya ma vegetables dị na ya tin ones a tin ones a nwee ike last one year two years a na-astọsi ya or even three years some of them na-astọsi ya ịghọtago ọ ihe a dị mkpa ka mụ na na-abụ na-elebanyesi anya ya na ịgbasizi ụzọ connections dị iche iche maka food in case in case in case etu esi eme ya ehe wee na-akwadosi ehe maka ada ama ma o mee bịa n'ike ehe mana above all anyway ụmụnne m aga m asị ka m rapụgoro mụ na na-abụ ee ka m rapụgodo unu maka na m mana ekene chineke na this eh, eastern security nnamdi kanu ha na ndị dị iche iche tinyere aka wee put it together o wee guzo ọ dị very important mana o luenu mgbe nnamdi kanu na onwe ya ị ga-akwụsịzi ịna-ekwu okwu eh, it doesn't matter o nweghị onye i ji ụgwọ ịpụta ihe explain why na ị pụtaha na media na i kwuha okwu or why you are withdrawing from talking no no no no no mba hapụ ụfọdụ ndị ọzọ ha kwube ịpụta dịkwu okwu mgbe ụfọdụ as a security boss of eastern state of eastern state ị kwesịrị ịma ihe a na-akpọnụ e, e, e, kedụ ihe a na-akpọ ya secret ị kwesịrị ịma ihe a na-akpọ secret ndị CIA onye ka ị ma banyere CIA na the way they operate Eh? Eh? so ọ bagodu na detective na ọ bagodu na detectives ọ ijizi ị na spies ị na-edetect ọ bụrọzị ị na-ekwu okwu Eh? so ọ bụrọzị ị na-ekwu okwu ọnụ ọnụ ehe ehe and ndị ndị niile anụwa afụ abịa ha na-agakwa dị anụwa business underground ndị niile a bụ security eastern eastern eh, security forces ha kwesịrị ka ha administration ha ọ bụghị ihe biafra unu emeghị ego asị ọbụghị ọbụghị ihe apụta egosibi ya na ọ ihe biafra na ọ biafra war biafra war biafra war ee biafra mba anyị ya-adọkpụta ya ka ọ bụrụ anyị nwa ga-anụziri ndị ụwa niile ndị afrịka niile ọgụ against fulani anyị ya-adọkpụta ya ka ụwa niile ya-eso anyị wee nụ ya bụ ọgụ o nweghị ihe e ji pride eme ọ bụghị ya ọ bụghị fulani na onwe ha nwere ụmụnne ha na the whole africa and eh, etu ị fụrụ ha dị 10% or more or less na Naịjirịa ụmụnne ha niile a ga-emesie bataba ọgụ anụba ọgụ with them ọ bụghị ọgụ ya-ebi nke ọ bụghịkwa ọgụ nke ya-ebi kịta emerigodo ha suicide ka ha na-abịa ọ dịka Israel na Palestine I mean Israel na Palestinians ha na-abatakwa a na-emekwa ya na-anụkwa suicide attack mgbe niile so we are into a very serious eh, issue ọ bụrọ ihe mmadụ ga-apụta chee na ya mfu anya na etu a ka ọ ya-ejedebe were okwu ọnụ na-etu ọnụ ọ nke m alaika n'etiti ụmụnne m eh, ụmụ chineke ahụ etu ọnụ anyị adị etu ọnụ anyị adị eme ọnụ eh, amamihe ka anyị ji eme ihe amamihe wisdom ka anyị ji eme ihe because we want to live onye na-etu ọnụ ama adịkwa ndụ Ọ ihe e ji like Ojukwu ha na oge nke ha fa ada etu ọnụ fa ada eme mkpọtụ ekwu ọtụtụ okwu ị fụgo so ụmụnne m aga m arapụkwa m na kama na eh, ọ bụrụ ofu okwu ma ịbụa ka ị nụrụ n'okwu niile a m kwuru na the first video n'ụbọchị taa and eh, and na the second one i were ya bụ okwu wee mee ihe mekwa ka ụmụnne anyị mata eh? so na m ọ ga-adị ọ ga-adị ọ ga-adị ọ ga-adị so ọgụ ọgụ nke dị kịta anụwa bụ ọgụ chineke chọọ ka ndị yoruba soro wee nụ against eh, the fulanis ka ndị middle belt so wee nụ against the fulanis ka the whole old eastern regions dị together wee soro nụwa against the fulanis ọ ka chineke si chọọ ya so igbo so were na amamihe unu agbazina mbọ ka unu gaa onwe unu n'ihu nọdụ into argument and disagreement igbo so marụ na ihe eh? unu ebuzina onwe unu agha ndị igbo igbo leaders eh, n'onwe ha eblamehọ m ha iblame ehe mana inwe ha amamihe igbo leaders bụ ndị nọ with nigerian establishment ha niile came into power with Nigerian uh, uh, uh, fraud, uh, fraudulent uh, constitution of 1999 to uphold the constitution or to work with the Nigerian government wee na-eweta eweta their allocations allocations ha wee na-eweta their own allocations wee na-ekerukwa ego ha anyị ma na ha na-enweta ego na a na-eme ihe dị a na-eme ihe ha onweghị any of them Biafra adịghị na mind onweghị any of them amaghị ihe na-eme na Nigeria onweghị any of them amaghị ihe mere before the war onweghị any of them bụ daft dịka ụfọdụ n'ime anyị che kama na dịtị ndị n'ime bụ na ha nwa bịa were aka na abọ join ya ndị naijiria because of ọchịchị naijiria nyere ha ha nọ na naijiria wee nweta wee na-aza naijiria ha wee were aka na abọ instead of iwere ofu aka ha suppose iji ofu aka wee na-awork with naijiria werukwa ofu aka na-awork with ndị biafran agitators so that a na-ewetakwu oke nke anyị maka na ego a na-ekwu ha na-ekere ha na-eje ha na-ekere ha na-eje abuja ekere ego ọ bụhọ ego si ọhụ mmanụ ọhụ ego si na ọhụ ihe mineral resources anyị ọ bụhọ ego si na eastern region ị na-achọ ka ha ghara ije keta oke nke ha ọ kama esi na ike na ha keta na ha na-eri then ịmara na etu ha tofu ịmara na ekwezienụ nke banyere na ha na-eketa na na-eri amara na etu ha esi wee su nke a mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ na mụ na ha kwesịrị ka anyị ghọta their only fault or mistake ha or mistakes ha bụ na ha nwa kwesịrị ka ha were ofu aka na-anata ndị na-awork with Nigeria were ofu aka na-awork with ndị Biafran agitators secretly etu esi eme ya and then ndị Biafra agitators ama na-ekwuzi okwu against them ị na-ekwuru okwu against them ị gwa ha na ị ga na-ekwu okwu a against them ka o wee dị ndị ụwa ka gụ na fanwa bụ ndị governors or ndị igbo leaders na anọrọ together ọ ihe a bụ amamihe anyị need gụ na nwanne ya na-awork together n'ime ụlọ ị pụta n'iru na na-eme na unu na-ese okwu etu esi eme ya mana unu ruo n'ime unu na-emekwa ihe unu na-eme etu esi eme ya ọ bụghị unu sere pụta n'iru na-egosi na unu na-ese okwu and n'ime unu unu na-ese okwu enemy unu eh, amụrụ ya n'unu na amụnụ ọ marụ n'etu ọ ya-esi bata n'unu wee na-esowzi discord na eh, ọgba aghara n'etiti unu nụ, unu ewee na-ebe arụ o- o- isi a na-agbaka unu mana unu gburu onwe unu ọ bụ ihe niile abụ amarọ chineke unu na-eweta ya so ndị igbo leaders and governors fault ha or their problem bụ or their mistakes bụ na ha amamihe zuru oke aha adịrọ no humility eh, no humility eh, chineke sịkwa na ibunikwa n'elu abụghị ibuni gị nwee ego bụrụ gọvanọ eh, kee maka ezinụlọ tomorrow kee maka after ka ị bụcha gọvanọ kee maka ogologo ndụ na arụ ike hmm? because uh, ibuni chineke ibuni mmadụ enu na onye a dị humble ọ ịdị humble to okwu chukwu ịdị humble to inwe ike reason ịghọta ịdị humble to ịsupport ịdị humble to ịkwụrụ na nke bụ eziokwu e, a na-ekwu humble ọ bụ just irube isi na-aserve ndị mmadụ ihe sote humble humility ehike eh? so ndị Igbo leaders and governors anụnwa mụnwa ha blame unu I only blame you people one way na some of you enweghị ike iji ofu aka na work with eh, Nnamdi Kanu ha ma ọ bụ ndị Igbo Biafran agitators dị iche iche eh? even Nnia Nwodo ha na ndị otu ha ofu aka ka unu aka eji wee na-acollect kwa ego na anyị ma na ndị steeti na-afund unu ee federal gọọmenti na-afund ndị steeti federal gọọmenti na-afund kwa unu and unu ga-eji ofu aka wee na-esokwa ha mana unu ma na eziokwu ọ bụrụ na unu abịa aj- ejighị onwe ha aka unu tinyere ndị agitators anyị ga-afụ na unu as saboteurs na unu bụ ndị bụ problem anyị nwere and unu bụ ndị izi a ga-egbu na o setie n'ọgụ Eh? unu bụ ndị izi ya eketa oke so unu ga-egosi na anyị na unu ji ofu aka ekpe wee na-anata anata ha ego n'ego anyị ha ama na-ewerezi mmanụ anyị na-ekesisi the money debezi anyị n'akụkụ eh, maka na anyị na-ekwu okwu Biafra ndị ga na-ekwu okwu Biafra ga na-ekwu ndị ga na-ekwu okwu restructuring ga na-ekwu mana a bịazịa n'ime anyị aghọta onwe anyị ma na ndị na anyị amalugo ndị Biafra na ndị restructuring amago na ndị North Fulani ama nkwe restructuring mana a ga na-ekwukwa restructuring ka e wee nwee coalition against them ka ndị middle belt na-ekwu okwu restructuring wee nwee ike ha niile ijoin kwa anyị ka ndị yoruba na-ekwu okwu restructuring wee nwee ha niile nwee ike ijoin kwa anyị ndị niile na-ekwu okwu restructuring nwee ike ijoin anyị ọ ya ha na-ekwu okwu ya ehe even though na anyị amalugo na ha ama nkweta for restructuring mbụ ndị fulani ehe mana a ga na-ekwu ya ka anyị wee nwee coalition in case ọgụ a seti ya ka ọ bụla coalition ga-afight ha maka na ha nwere ike kpokọta ụmụnne ha igwuribe ha nwere n'ebe niile wee na-abịa ya bụ ọgụ so ọ bụrụ ka a ghara ịna-enezi ihe niile anya ọ, e, e, e, e, e, na ntụ mpere just nwantị anya na- na- na-enejere ya enejere mba anyị kwesịrị ịneru anya ine- inefe a inefe a ọ ihe dị na ya so na agwago m gị ya problem ndị Igbo leaders eh, niile aha eh? so mụ na-agwa bụzi Nnamdi Kanu na Simon Ekpa anyị kwesịrị ka anyị na ndị otu anyị dị iche iche anyị kwesịrị ka anyị ghọta mmadụ na etu anyị ga-esi na-ekwu okwu Eh, against them malụ ka anyị ga-esi na-atụnyesi eh, okwu ma secret kwa n'ụzọ dị iche iche eh, maka o nweghị ihe dị ka unity igwe bụ ike ada ama ama Eh? and ka a ghara ị na-emezi ya personal dịka ihe ndị igbo igbo thing igbo thing igbo thing ma ọ ihe ndị biafra biafra biafra thing anyị anụgo dị ọgụ ndị niile nụrụ ọgụ join dị ndị fulani ma ọ naijiria gọọmenti mgbe gara aga wee buso anyị ọgụ ọkwa ha nwa na-ebe aka- ebe akwa today karịa anyị nwa ndị middle belt so wee buo anyị agha

so n'ime ihe niile ụmụnne m aga m eweta okwu na njedebe kama na ihe m na-ekwu okwu ya bụ na o ruo mgbe anyị ga mgbe anyị ga-eme gịnị wee dịbazịa nkwadebe nkwadebe nkwadebe connect bụ ụmụnna anyị na Israel bido wee chighaba azụ to our foundation bụ Judaism eh, through faith in Christ or Messiah or Yeshua anyị ga-ebido na chighaba azụ na omenanị Igbo omenanị Igbo full one ya Jewish Israeli omenanị Hebrew Israelite omenanị ee eh, anyị kwetara n'ọkpara nna anyị ee eh, Yeshua Jizọs Kraịst anyị kwetara na ya ehe mana ihe bụ ọkpara nna anyị ma ọ bụ Jizọs bụ okwu Chukwu okwu ahụ bụkwanụ iwu ọ iwu ọ iwu Chineke okwu e mere ọ bụrụ arụ so iwu ahụ ime ya eme idebe omenanị ahụ ime omenanị ka anyị na-ekwu idebe ya edebe ị na-eme ya eme ka a na-ekwu o nwe ihe karịrị nke ọ bụghị ị sị jizọs na-eme jizọs jizọs ọ ime okwu chukwu ka a na-ekwu ehe chukwu ewee fụ favor ya n'ebe jizọs nọ for you i wee obtain God's eh, unmerited favor through that eh, ije ọnwụ jizọs ha na ndị jere so jizọs wee jee ozi egburu ehe ehe ọ irube isi na irube isi na ka a na-ekwu okwu so na ahapụkwa m okwu a ebe ahụ ehe so onye agaba n'iru ka okwu a na-aga ka ọ na-aga mana ka anyị na anyị na-ejikọtazi onwe anyị na-akwadobe akwadobe mụọ na-astọsị ihe dị iche iche hmm? na-aconnectisi ways dị iche iche ndị ga-esi na-abata eh, in case eh? na-abanye into farming as well anyị kwesịrị ka anyị na-abanye into farming farming farming farming mechanized ones eh? banye into research dịka ụmụnne anyị Israel anyị nwee so many research eh, eh, headquarters or base na anị Igbo anyị na eh, ka anyị bido mebe research banye into agrik banye into sayensị dị iche iche ka anyị bido na-eme ya secretly secretly wee na-ebuild ọtụtụ ihe in case maka o nwee dịka independency o nwee ihe dịka independency ada ama ama enezikwananụ ndị Europe anya they can Britain Europe they can never help us enekwune mmadụ anya asịhọ ayaghị enekwu ma ma America nwa ma Israel bụ our brothers quite well oh, ha ya help anyị mana ayaghị enekwasa mmadụ anya and echekwana na mụ na gị na ego anyị nwere ma ọ bụ egbe anyị nwere ma ngwa agha ma whatever ya save anyị ọ by the spirit of God it's not by might it's not by power but by my spirit says Yahweh so ka ị wee fụ na anyị nidiri mmụọ ya ndị ka mmụọ ya mmụọ ya ịbata bụ na anyị nwa ga ji nwayọọ na-ezọ ije n'okwu ọnụ ya na-eme okwu anyị ga-eji nwayọọ ka o buru ụzọ so ka anyị marakwa ihe na-eme mụ na aka m na-agwa gị ihe ahụ ka ị ghara ịpụta blame nwoke blame nwaanyị blame e, e, e, you know I mean ị ghọta ihe m na-ekwu so ka Chineke gọzie anyị ma chebe anyị ma dube anyị n'ọnwa ọfụ a ihe a bụ new moon taa bụ new moon happy new moon ị ma anyị na-eyuzu Hebrew calendar ehe ọ new moon ka ndị Igbo ka anyị ji agụ ehe so ka a na-aga so ka nna ya dịba shalom